Roghnaigh an tsiombail cheart. Bhí sé grianmhar ar an aonú lá déag de mhí na Nollag. Bhí an ghrian ag taitneamh go hard sa spéir. Ar fheabhas! Bhí stoirm ann ar an tríú lá déag de mhí na Nollag. Chuala mé toirneach. Ar fheabhas! Bhí stoirm ann ar an dara lá déag de mhí na Nollag. Chonaic mé tintreach. ar fheabhas. Bhí sé fliuch ar an séú lá déag de mhí na Nollag. Bhí sé ag cur báistí. ar fheabhas. Bhí sé ag cur fearthainne ar an gceathrú lá déag de mhí na Nollag. ar fheabhas. Bhí sé ag stealladh báistí ar an gcúigiú lá déag de mhí na Nollag. Bhí na páistí fliuch báite go craiceann. Ar fheabhas! Bhí sé gaofar ar an seachtú lá déag de mhí na Nollag. Bhí na páistí préachta leis an bhfuacht. Ar fheabhas! Bhí sioc ann ar an naoú lá déag de mhí na Nollag. Bhí sé ag cur seaca. Ar fheabhas! Bhí sé ag cur sneachta ar an ochtú lá déag de mhí na Nollag. Ar fheabhas! Bhí sé scamallach ar an bhfichiú lá de mhí na Nollag. Bhí scamaill mhóra dhubha sa spéir. Ar fheabhas! Aimsigh an abairt cheart. mícheart. Bhí sioc ann. Bhí sé ag cur fearthainne. Bhí sé ag cur sneachta. ceart. Ní raibh an ghaoth ag séideadh, bhí sé gaofar, bhí sé stoirmiúil, ceart. Bhí scamaill bhána sa spéir. Bhí scamaill mhóra dhubha sa spéir. Ní raibh scamaill sa spéir. Ceart. Bhí sé ag cur fearthainne. Bhí sé scamallach. Bhí sioc ann. Ceart. Bhí sé ag cur fearthainne. Bhí na páistí préachta leis an bhfuacht. Bhí sé ag cur seaca. Ceart. Bhí sé ag cur seaca. Bhí na páistí préachta leis an bhfuacht. Bhí sé ag cur fearthainne. ceart. Bhí sé fuar. Bhí sé ag stealladh báistí. Bhí sé tirim. Ceart. Ní raibh scamaill sa spéir. Bhí scamaill bhána sa spéir. Bhí scamaill mhóra dhubha sa spéir. Ceart. Bhí stoirm ann, bhí tintreach ann, bhí toirneach ann. Ceart. Bhí toirneach ann, bhí stoirm ann, bhí tintreach ann. Ceart. Bhí scamaill bhána sa spéir. Bhí scamaill mhóra dhubha sa spéir. Ní raibh scamaill sa spéir. Ceart. Bhí sé ag cur sneachta. Bhí sioc ann. Bhí sé ag cur fearthainne. Ceart. Bhí sé ag cur fearthainne. Bhí na páistí préachta leis an bhfuacht. Bhí sé ag cur seaca. Ceart. Bhí sioc ann. Bhí sé scamallach. Bhí sé ag cur fearthainne. Ceart. Bhí sé ag stealladh báistí. Bhí sé tirim. Bhí sé fuar. Ceart. Bhí sé gaofar. Ní raibh an ghaoth ag séideadh. Bhí sé stoirmiúil. ceart. Bhí sé ag cur fearthainne, bhí na páistí préachta leis an bhfuacht, bhí sé ag cur seaca. Ceart. Bhí tintreach ann, bhí toirneach ann, bhí stoirm ann. Ceart. Bhí tintreach ann, bhí toirneach ann, bhí stoirm ann. Ceart. Bhí scamaill mhóra dhubha sa spéir. Ní raibh scamaill sa spéir. Bhí scamaill bhána sa spéir. Ceart. Bhí sioc ann, bhí sé ag cur sneachta, bhí sé ag cur fearthainne. Ceart. Bhí sé ag cur seaca, bhí na páistí préachta leis an bhfuacht, bhí sé ag cur fearthainne. Ceart. Bhí toirneach ann, bhí stoirm ann, bhí tintreach ann. Ceart. Ní raibh an ghaoth ag séideadh, bhí sé gaofar, bhí sé stoirmiúil. Ceart. Bhí sé scamallach, bhí sé ag cur fearthainne, bhí sioc ann. Ceart. Bhí sé ag stealladh báistí, bhí sé tirim, bhí sé fuar. Ceart.